Bi ye kari ye juin kalo tile tan ni wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani naani aw minnu sɔgɔlen bɛ mifa communication jabarani na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni aw ka kunnafoni wagati selen alamisadon juin kalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ani naani an ka finitigilakaw ka kunnafoni disoba min bɛ yen ni ale bɛ wele ko dirpa olu ye a yira ko an ka finitigilakaw bɔtɔ u ka cidenya dɔ senfɛ u ye tatugu banbanciwale tigilamɔgɔw la ko in bɛɛ lajɛlen kɛra duwanzankaw fɛ u ye banbanciwale maa caman de minɛ wa u sera ka tɛgɛ kɛ maramafɛn caman de la min ye état major général des armées ni ale y'an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ye a ko ko a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko an k'an hakili latigɛ k'u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka an ni an bolofɛnw lakana cogoya min na tɛnɛndon juin kalo tile tan san ba fila ani mugan ani naani nɛgɛ kanɲɛ mugan ani kelen wagati an ka poste de sécurité min bɛ Tukoto ni ale ni kita bɛ taa i jɔ kilomɛtiri kɛmɛ ɲɔgɔnna na banbanciwale tigilamɔgɔw taara banbanciwale ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma k'a ta yenkaw yɛrɛ da maa si ni ma to a la u ye tiɲɛniba de don u kunna maramafɛnw ta fanfɛla la u kɛlen ka u ka nin kɛwale jugu in kɛ u ye u kun da ŋayan kɔnɔna kan halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se ka tɛgɛ kɛ nin maa ninnu na cogoya min na M5 RFP ɲɛmaa min bɛ yen ni o ye Abdul Kader Mayiga ni ale minɛna ka datugu marisi kalo tile seegin san ba fila ni mugan ani naani k'a sababuya kɛ min ye Imam Umaru Jara ale ka sinamatɔn min bɛ yen olu taara damakasi sɛbɛn don a kama ko sabula a ye nenini ta ka ɲɛsin u ma n'a ka kiiri tigɛra avirilikalo tile tɛmɛnen san ba fila ani mugan ani kɔnɔntɔn k'a ɲangi ni san fila kaso ye an tun y'a ye bɔlɔlɔsiraw kan tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile tan san ba fila ni mugan ni naani an ka kiirisoba min bɛ an fɛ yan ni a bɛ fɔ a ma ko cour d'appel de bamako O juge tun ye a yira ko a bɛna sɛgɛnnafiɲɛbɔ kunkurunin di a ma ni a bɛ wele nanzarakan na ko liberté provisoire nka min ye nin kiiribulon in procureur ye ale y'a yira ko ale ma sɔn bi ale ma sɔn sini o kɛra sababu ye ka a ka sɛgɛnnafiɲɛ kunkurunin min tun bɛna di a ma ka o ko ka o bɔ a ma alamisa juin kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ani naani mamadu awuya abdramani sumaworo ani makan olu ka denbaya ye lasigi kɛ lasigi min kɛnɛ kan u ye wele bila kunnafonidilaw ma yaasa min ye u ka damakasikan ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka o mɛn cogoya min na sabula min ye nin sifina ka maa saba ye ni u bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ an ka cakɛyɔrɔ la ni o bɛ wele ko bureau de transit Mantara na u tununa kabini ni fevrier kalo tile tan ni naani san ba fila ani mugan ani saba fafa ni o bɛ ansɔngo hali sisan kunnafoniya jɔnjɔn ma se ka dɔn o la hali k'a sɔrɔ min ye nin cakɛyɔrɔ ɲɛmaa ye ni o ye mamadu kulubali ye a ye a yira ninnu ka denbaya la ko u bɛ ka u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se ka ye cogoya min na u ko ko sigasiga bɛ u dusukun na sabula k'a bɛ wagati kunkurunin bɔ u bɛ k'a ɲini u ni DG in bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ko u n'a tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye wa u ko ko u ye sɛgɛsɛgɛli dɔw boloda min y'a yira fana ko nin cakɛyɔrɔ mɔgɔw ye kunnafoni min di u ma nin sifinaka maa saba kan ko o tɛ tiɲɛ ye o kɛra sababu ye ka sigasiga don u dusukun na ka ɲɛsin nin cakɛyɔrɔ maa ninnu ma bɛɛ lajɛlen b'a kalama ko ni ji tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen ji de ye ɲɛnamaya ye o hokumu de kɔnɔna la muso cɛsirilenba minnu bɛ baara kɛ INPS la n'u ka jɛkulu bɛ wele ko l'amicale des femmes travailleuses de l'INPS olu ye u hakili jagabɔ ka forage fila di bamakɔ sigida maa dɔw ma ni o ye telɛlima ani yirimajɔ plateau maaw ye u ka nin hakilina in kɔkɔrɔma donna INPS ɲɛmaaba ni o ye monsieur usman karim kulibali ye de fɛ min ye nin sigida maa ninnu ye u ko ko u nisɔndiyara kosɛbɛ nin ko in na ko sabula ala ni jiko gɛlɛya fɛ ko olu ka denmisɛnninw tun bɛ bɔ u ka yɔrɔw la ka taa yɔrɔ wɛrɛw de la ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min yaasa ka taa u ko ka u labɛn yanni u ka taa ekɔli la wa ko a kɛra sababu yɛrɛ fana ye min ye dutigi dɔw ye olu n'u ka denbayaw bɔra u yɛrɛ ka halalaso kɔnɔna la ka taa luwanse ta yɔrɔ la ji bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na min ye nin jɛkulu ɲɛmaa ye ni o ye madamu dumiya ina ture ye a ko ko nin ko in na kɛ sababu ye min ye nin sigida musolakaw ye ka dɔ bɔ u ka degun na jiko ta fanfɛla la wa ko a bɛna kɛ sababu ye fana u ka se ka wari ɲini sɔrɔdaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye min ye INPS ɲɛmaa ka nɔrɔbila ni o ye Umar Jara ye ale ko k'a b'a ɲini nin sigida maaw fɛ ko u ka u janto kosɛbɛ nin forazi fila in na ko a bɛna kɛ sababu ye maa caman bɛna se ka bɔ u nun ma cogoya min na tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile tan san ba fila ani mugan ani naani an ka lasigiden min kan ka taa chine ni o ye monsieur elize jean dawo ye ale ni an ka jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita ye lasigi kɛ yaasa ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka jamanakuntigi ye a yira a la ko mali ni chine ka jɛ tɛ bi la jɛ ye ko bi ko ma an bila ɲɔgɔn bolo ko chine ye dɛmɛba de lase ba maliba ma a kɛra nafoloko ta fanfɛ a kɛra bololaminɛnw ta fanfɛla la ko a ka ca chine ye dɛmɛba de lase wa ko a dalen bɛ a la fana ko a bɛna a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ nin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka sinsin cogoya min na o kɔfɛ min ye monsieur élisée jean dao ye a yɛrɛ ye kuma ta a ko ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula ko dannaya min tara ka da a kan maliden bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin diyara a ye wa ko a bɛna a seko n'a damayira kɛ yaasa a kana bɔ malidenw jigi kɔrɔ a ko k'a b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ ko ale bɛna a seko n'a damayira kɛ n'a sera chine mali ka nafasɔrɔ siraw ka se ka olu yakubaya cogoya min na ani fana tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ka o banba halisa o b'an na taa an ka kokan kunnafoniw na an bɛ taa burkina faso min ye maa mugan ni u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ du kelen kɔnɔna la olu taara ka taa mani dɔgɔtɔrɔsoba la ka sababuya kɛ ko u ye sogo dɔ dun araba tɛmɛnen juin kalo tile tan ni fila san ba fila ani mugan ani naani sogo in sanna u ka duden dɔ de fɛ ka bɔ sugu la ka na kabini ni u ye sogo in dun sufɛla fɛ u ma se ka u yɛrɛ sɔrɔ juin kalo tile tan ani saba san ba fila ni mugan ani naani u taara ka mani dɔgɔtɔrɔsoba sɛgɛrɛ u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin ni maa ninnu ma alihamudulilayi maa caman sera ka u yɛrɛ sɔrɔ maa wolonwula halisa olu kɔni ladalen don mani dɔgɔtɔrɔsoba la yaasa u ni dɛmɛ min ka kan o bɛ se ka lase u ma cogoya min na nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara nin na an b'a fɔ k'ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka na ni bɛn ani kelenya an ka jamana kɔnɔna la ni ala ma baasi wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kari ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran